mana ọ dị m very very important to me ị na-esendịrị m meseji na WhatsApp na-aga straight to the point ọ bụrụ na ị bụ nwo na ị bụ nwoke na ị bụ nwaanyị na ị chọrọ ịbịa bịa fụ m na be m na ị chọrọ ịbịa bịa fụ m n'ọfịs m biko na-ata atụ ụtụtụ na-awụ ahụ ọ bụrụ na ị chọrọ ịbịa bịa fụ m ma ite ego ma ị bụ nwoke ma ị bụ nwaanyị make sure na ị na-asa ahụ make sure na ị na-ata atụ unu esigbuona m the first person bịara ịfụ m n'ụtụtụ a agbọ nya ọ chọrọ ka m gbọọ akpịrị m m ma anọlụ onwe m mmadụ abata n'ime ebe ịfụ m nya atmosphere echenjie ebe niile a na-esi ife a abụrọ ife egwuregwu o eminikwanụ m ya biko nụ ana m ayọ ayọ ada m aba mba nọ na the thing just na-frustrate m the thing just na-frustrate m isi m na-enwe ọkụ the first person bata n'ọfịs m n'ụtụtụ a egoro m air freshener biko nụ ọ bụrọ ife egwuregwu onye nke si Ihiala wee bịa na-efi ya kai kai kai kai ka ọ na-esi ọ gịnị dị ihe a ị ya abịakwazi ịfụ m nwa m burukwa ọya ife m na-ekwu ada ọ bụrọ ihe egwuregwu I'm telling you the fact ị ya abịazi ịfụ m ị kọntaktịa m with ọya i bu bikonụnụ unu chọọ ka m sekpuru ana yọọ unu m ma esekpuru ana yọọ unu bikonụnụ unu achọrọ igbu m unu achọrọ iji isi wee gbuo m kedu ụdị ihe dị ihe a ọ bụrụ na ị da asa ahụ biko abịa na be m saa ahụ saa eze gị asa ị na-esi ka ozu nọ na mortuary bịa bịa fụ onye ahụ ebe niile a na-esi biko ị chọọ ịbịa bịa fụ m make sure na ị tara atụ make sure na ị sara ahụ i chenjie akwa gị ụfọdụ na-eyi ofu akwa one week ị ya abịakwara ịbịa fụ m buru ọya wee naba biko na ife WhatsApp m mere this morning ife a bụ ife WhatsApp 35 mere this morning too much of message too much of too much of message bata na WhatsApp m hello hi hello hi ọ gịnị WhatsApp m nke izizi bring go down second one kịta o nwere ife ọjọọ m mere ụnụ ebechara m akwa tata kedu ụdị ihe dị ihe a ịbata na whatsapp message eju sọsọ ndị yahoo yahoo ada m alụ ọrụ yahoo hapụnụ m aka ọ bụrụ na ị ma na ị bụ onye yahoo abịazina na whatsapp m again stop coming to my whatsapp ị na-eme yahoo mebere ya onwe gị eburukwana nsogbu gị abịa na whatsapp m i will block you under one week whatsapp m na-abụ ebring go down under one week ị na na-esendịrị m message gaghị akwụ ụgwọ afa sọsọ hi hello hi hello biko ayọrọ m ụnụ ayọ ana m ayọ ya ọ bụlụ ayọ ụnụ si m mụ sekpulu ana m esekpulu ana yọ ụnụ biko nụ it's too much unu ama ụdị stress unu na-enye m ị fụrụ ya kịta ị fụrụ ya kịta i mepe message a kịta ihe ọ ya-asị gị bụ hi hello o bido kpọwa gị na phone ị fụrụ ya sọsọ hi hello ka ọ ya-eme gị o bido kpọwa gị na phone it's too much unu na-achọ ime m ka m gbaba ala bikonu ana m ayọ ya ọ bụlụ ayịyọ ọ dị too much whatsapp m niile na-ebring down hapụnụ m aka enwere enwere no less than 10,000 whatsapp ha ncha niile bụ hello hi hello hi it's too much ahụ na-afụnụ m ụfụ bikonu ọ bụrụ na ị chatịrị na whatsapp 35 biko chatịgharịa m na nke 85 that whatsapp 35 ebringri down this morning biko ọ bụrụ na ị kwụrụ ụgwọ ọrụ ebe ahụ send ya na another whatsapp m na-ekwu unu ya-eche na egwuregwu unu aghọtaghị ihe a na-ekwu nee ị fụrụ ya sọsọ ihe ọ gwara m kịta bụ good afternoon ka ọ gwara m ọ gwara m good afternoon o bido kpọrọ m na phone blocking ana m ablock more less than 20 people a day ọ bụrụ na ị sendere WhatsApp message na the other WhatsApp biko bute na WhatsApp nke 85 maọbụ nke 31 biko WhatsApp m nke ọzọ ebring na-ede